maison des cinéastes du mali n'o ye sinima dilannaw ka so ye ani muso tv ye ɲɔgɔndanba boloda min tɔgɔ muso yecogo muso fɛ k'a sɛbɛn k'a kɛ ja ye n'i ye jate minɛ an ka e, sinimaw kan minnu bɛ bɔ an ka jabaraniw na i bɛ t'a sɔrɔ sinima in tila bɛɛ wali sinimaw de ye minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ kan u ka réalité an'an ta tɛ kelen donc pour que an ka mɔgɔw an ka se ka u hakilina falen ka to an ka hakilina cogo la an dun ka hakilina ye ɲuman de donc fo an ni sinima ka to ka baara kɛ an ni maison des cinéastes an y'o de programme boloda nin ye daminɛ dɔrɔn de ye an bɛ to ka baara kɛ musow kan yasa an b'a kɛ muso kan an b'a kɛ denmisɛnnin kan an b'a kɛ bɛɛ ye an bɛ baara kɛ baara min bɛ faamuya an ka mɔgɔ bɛ faamuya sɔrɔ fɛn min na fɛn min t'an ka réalité je crois que hali n'an m'a dabila an kɔni ka taabolo tɛna k'a ye a ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔbɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnkow waleya k'u kunkɔrɔta walasa maliba bɛ taa ɲɛ ne tɔgɔ ye aminata kumba jalo ye
ɲɔgɔndan fɔlɔ min bɛ kɛ documentaire ye i bɛ a lakali muso jɔyɔrɔ ani a nafa mali ka yiriwa ani mali ka taaɲɛ la ne bolo muso jɔyɔrɔ ni muso nafa tɛ se ka fɔ ka ban n'i y'a mɛn sokɔnɔ baaraw tobili muso muso de b'i occuper denw na muso de bɛ se ka jamana sinsin muso de bɛ se ka foyer sinsin wa n'i y'a ye économie bɛ don du kɔnɔna na muso sababuya muso de bɛ se ka courant économiser ka ji économiser ka nasɔngɔ économiser n'i y'a mɛn du i ko muso n'i y'a mɛn quartier i ko muso n'i y'a mɛn jamana i ko muso diɲɛ fɛn foyi tɛ se ka kɛ muso kɔ ɲɔgɔndan filanan min bɛ kɛ fiction ye i bɛ a lakali mun na e ɲɛna muso man kan ka minɛ k'a juguya ni ka a nimatɔɔrɔ muso man ka nimatɔɔrɔ n'i ye muso nimatɔɔrɔ a bɛ jɔ a yɛrɛ la ni muso jɔra a yɛrɛ la a tɛ se ka hali denw mara ka ɲa ni muso jɔra a yɛrɛ la jamana tɛ se ka taa ɲɛ muso yecogo muso fɛ k'a sɛbɛn k'a kɛ ja ye nin kɔnkuru in ye ko ɲɛnamaba ye n bɛ maison des cinéastes fo ka muso tv fo nin kɔnkuru in b'a to musow b'u jɔyɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔna na musow b'u nafa ye an ka jamana kɔnɔna na wa u b'u ka hakɛ dɔn nin kɔnkuru in de sababuya la aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye ne kɔni bolo i man ka furu ka sɔrɔ i ma san tan ni wɔɔrɔ sɔrɔ parce que hali n'i ye garizigɛ sɔrɔ k'i to san tan ni fila san tan ni saba kɔnɔna na a dɔw la jiginni bɛ se ka gɛlɛya i bolo i to jiginni sira fɛ i ni bɛ se ka to a la donc o b'a sɔrɔ fana i kunkolo ma développer ka se foyer marali ma donc i ka kan ka san tan ni wɔɔrɔ sɔrɔ ka sɔrɔ ka furu kɛ muso tv n'o ye musow ka télévision so ye ale de sigilen bɛ ko fɛn fɛn bɛ se ka muso la taa ɲɛfɛ fɛn fɛn bɛ se ka to denbaya bɛ se ka taa ɲɛfɛ muso bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn fɛn la muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fɛn fɛn la muso tv de sigilen bɛ k'ale b'o kɛ ale ka kɛlɛ de y'o ye du bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn muso bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo den bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo cɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo muso tv b'o de la maintenant o ni sinimabɔlaw ka so sinimabɔlaw ka so o ye jumɛn de ye sinimabɔlaw ka so sinimabɔla bɛɛ de y'i yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan technicien b'o la eh, comédien b'o la journaliste b'o la fɛn b'o la ko ka eh, mali bɛ se ka taa ɲɛfɛ sinima na cogo jumɛn mali bɛ se ka yiriwa cogo jumɛn olu de ye ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma u ni muso tv ko k'o kɛ ko parce que n'i ye mɔgɔninfin dilan n'i ma a hakili dilan ko fɛn dɔ b'a jɛ donc k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka musow la nati sinima hukumu kɔnɔ ko jamana bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ musow bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ cogo min muso ye cogo muso fɛ k'a sɛbɛ k'a kɛ ja ye ayiwa musow aw t'a jira ko musoya ye fɛnba ye